Cando mancan binti dies a sas eletziones polìticas de su bator de martu, in Nùgoro sunt semper de prus sos addòbios ammaniaos dae sos partidos. Sa zente chi no ischit ite votare est su trinta pro chentu e duncas diat pòdere èssere de importu pro truncare sos echilìbrios chi daan a bìdere sos sondàgios. Oje sos addòbios eletorales fint tres. Su primu de Fortza Itàlia chi in s'Eurohotel at presentadu sa candidadura de Pietro Pittalis a sa Càmera in su cullègiu de sa Sardigna Centru-Nord, Fini presentes politicos natzionales e regionales, ma peri sos alleados de Fratelli d'Italia, Psd'Az e Noi per l'Italia, coalitzione chi punnat a intrare prima a Palatu Chigi a pustis a Villa Devoto. Su puntu a fundamentu de su programma previdit de torrare a pònnere in motu s'economia italiana e sarda a pustis de chimb'annos de guvernu de centru-sinistra. Su 'e duos addòbios fit su 'e LeU, Liberi e Uguali. Sa formatzione de centru-sinistra chi biet su presidente de su Senau Pietro Grasso, esponente natzionale, at presentadu programma e candidados in s'interi de un'addòbiu chin s'istampa fatu in sa sede eletorale de Carrera Aspromonte. Fini presentes Giuseppe Dessena, assessore regionale a sa cultura e su cussizeri Daniele Cocco, sos candidados Mario Zidda, Domenico Cabula e Maria Agostina Cabiddu. Liberi e Uguali at isseperadu de andare a sa sola pro mandare a dae in antis su programma de sinistra suo, chi biet a su primu postu diritos pro sos traballadores, diritu a s'istùdiu universale, investimentos in sa cultura, ma peri torrare a pònnere in motu s'economia chin postos de traballu istàbiles. In s'Exme, Più Europa puru, chin Bonino at presentadu su programma suo. In Nùgoro sunt candidados sos esponentes de Centro Democràtico chi ant fatu naschire Campo Progressista e chi at fatu un'acordu chin sa lista Bonino. Fini presentes Roberto Capelli Candidau in Umbria, Nicola Selloni e Romina Dessena. Più Europa faghet parte de sa coalitzione de centrusinistra paris a su PD chi punnat a picare sa maggioràntzia mancari in sos sondàgios siat a còdias. Erisero su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu at presentadu sa Giunta Comunale noba chind'un'assessore in mancu rispetu a s'àtera, sos nùmenes sunu sos matessis de sa prima, sunu mudadas sas dèlegas. Abarrat fora sa coalitzione La Città in Comune chi no at atzetadu de colare dae sos afares generales e viabilidade a sos servìtzios sociales. Supra custa verìfica polìtica de sa maggiorantzia intervenit chind'una nota Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Uniti per Nuoro. Sa coalitzione chi at bintu sas eletziones in su duamiza e bìndichi e chi at permìtiu a Andrea Soddu de diventare sìndicu no esistit prus. A pustis de petzi duos annos e mesu de guvernu, totu sas bellas promissas de mudamentu si che sun andadas. Sa coalitzione cìvica si podet nàrrere chi ch'est acabada ca prima etotu in dennantis de s'acordu de unu de sos partidos de maggioràntzia, su Psd'Az, chin sa Lega su sìndicu no at picadu positzione pùblica a pustis ca eris sa maggioràntzia at pèrdiu unu cantu a manera ufitziale, est a nàrrere la Città in Comune chi est fora dae sa Giunta, iscrivet Saiu biende custu fache-fache bi cheret craresa. Oje duncas benimus a ischire chi sa coalitzione chi at bintu in su duamiza e bìndighi non b'est prus e l'ischimus dae sos giornales. Como però s'ispàssiu ch'est acabau, su sìndicu depet bènnere in cussizu comunale e nàrrere craru comente est sa chistione. Depet nàrrere cales sunu sas fortzas de guvernu chi apògiant su programa e ispricare proite a pustis de custa verìfica sos nùmenes de sos assessores sunu semper sos matessi. In su duamiza e bìndighi nois, totus nois, amus picadu un'impinnu craru chin sa tzitade, siat chie at bintu sas eletziones e siat chie las at pèrdias, E cuss'impinnu est una cosa seria, chie at bintu depet guvernare, concruit Saiu, chie at perdiu depet dare cara e traballare pro su bene de sa tzitade, s'ispera mea est chi in denantis de cust'impinnu nemos siat in punna de mudare pandera. Sa leze supra a sos appaltos est una prioridade e si depet approvare deretu, a lu nàrrere Attilio Dedoni e Michele Cossa, riformadores sardos, chi ant rispostu a s'appellu de su Partidu de sos Sardos pro una normativa noba chi de medas annos sunt pedinde sos assòtzios de categoria, dae semper a lamenta ca sas aziendas sardas non podent picare appaltos de unu tzertu tantu. Pro s'economia sarda diat èssere de profetu si sas impresas locales diant pòdere partecipare a sos appaltos pùblicos, ca oje non lu poden fàghere pro neche de una normativa natzionale chi favorit sos grupos imprendidoriales prus mannos, e su fatu chi sa maggioràntzia de centru-sinistra la siat apogiende est grave meda. Mancat de su totu un'aprofundimentu supra su profetu pro su territòriu e sa crèschida de sos postos de traballu chi arribant dae sos investimentos pùblicos, comente chi arribet totu pro bona sorte, concruin sos riformadores. E de su matessi parre est Forza Italia chi pedit a su Cussizu regionale de licentziare cantu prima sa proposta de leze chi pertocat sos apaltos pùblicos. Pro cussu pedin a su centru-sinistra de convocare s'assemblea sarda pro discùtere de sa chistione. No mare ebbia ma peri cultura millenària fata de traditziones galu bivas, enogastronomia e un'ambiente ammajadore chi permitit de fagher turismu totu s'annu. Est sa màzine chi sa Sardigna at a presentare a sos operadores turìsticos de totu su mundu in ocasione de sa Bursa internatzionale de su turismu de Milanu duas miza e decheoto chi at a comintzare cras pro acabbare su trechi de frevàriu. S'obietivu de sos operadores turìsticos est cussu de batire bisitadores totu s'annu e non petzi in istiu. S'assessorau de su turismu b'at a esser cust'annu puru, sunt sessanta sas aziendas sardas acreditadas, de totu sas categorias de su cumpartu e de sos servìtzios turìsticos. Su mare est sa bellesa nostra printzipale, pro cussu semus prus connotos, at nau s'assessora a su turismu Barbara Argiolas, ma sa Sardigna est semper de prus apretziada totu s'annu. Dae sos datos de su duamiza e sèichi, difatis, e dae sos nùmeros pro su duamiza e dechesete, Su mercau italianu est su chimbanta pro chentu de sas presèntzias, ma in custos ùrtimos annos semus biende sa crèschida de su turismu istranzu, prus interessau a àteros meses foras de cussos de istiu. In prus, at concruiu s'assessora, dau chi su Mibact at decretau pro su duamiza e decheoto Annu de su Mànicu, semus ammaniende unas cantas fainas pro valorizare sos produtos agroalimentares nostros. Mancant ses dies pro ischire chie at a èssere sa capitale italiana de sa cultura duamizebinti, ue b'est candidada Nugoro puru chi at a cherrer bìnchere pro mezorare sa tzitade e su territòriu a fùrriu puru. Sa Commissione in custas oras est balutande sas deche tzitades candidadas e su sèichi de frevàriu at a nàrrere su nùmene de sa binchidora. Nùgoro e su territòriu suo però bi credent a beru e pro cussu eris in s'ex Me sa Coldiretti de Nùgoro e Ozastra at ammaniau sa manifestatzione I tesori della terra. A pustis de Mamojada est tocau a Durgali a pònnere in mustra sas siendas agroalimentares e artesanas suas. Sos esposidores fin bintichimbe, dae sas siendas agrìculas a cussas artesanas chi ant batiu casu, binu, ozu, mele, durches, liputzos, prendas, ceràmicas e pedde. e bi fit peri s'acuàriu de Cala Gonone. Est una bella faina chi ponet paris sos territòrios, at nau Alessandro Serra, diretore de Coldiretti Nùgoro Ozastra, chi nos bidet traballande ànimu e pare chin sas amministratziones comunales, chin sas atividades agrìculas e artesanas chi cherent pònnere in mustra su mundu ispantosu e ricu de sa Sardigna de mesu, unu progetu chi cheret dare su contributu suo a sa candidadura de Nùgoro a Capitale de sa Cultura duamiza e binti.